пщӏэи гулъытэ лей хуэфащэщ жаӏэ. Дохутыр ӏэщӏагъэр къыхэзыхауэ цӏыху гъащӏэр псэ зэпылъхьэпӏэм къишыным, хъумэным хущӏэкъухэм лӏыгъэ зэрызрахьэм шэч къытехьэгъуейщ. А ӏэнатӏэм пэрытхэм гулъытэ нэхъ мащӏэ зыхуэтщӏхэм ящыщщ цӏыхубзхэм я узыншагъэм еӏэзэ дохутырхэр. Ди нобэрей ӏэщӏагъэм хуэпэжу нэтыныр теухуащ. Езыр зэрыщӏалэм емылъытауэ зи щытхъу куэд зыхэтха, къыхиха ӏэщӏагъэм хуэпэжу илъэс бжыгъэ хъуауэ ди республикэм и мызакъуэу Мэзкууи щыхуэлэжьэну хунэса Хьэшмэтхэ Миланэ. Бахъсэн дэт езанэ курыт еджапӏэр ехъулӏэныгъэфӏхэр иӏэу къиуха иужь, Миланэ дохутыр ӏэщӏагъэ зригъэгъуэтын и мураду Саратов еджапӏэ макӏуэ. Икӏи, дыщэ медалкӏэ школыр къэзыуха хъыджэбзыр зы экзамен фӏэкӏа имыту еджапӏэ нэхъыщхьэм щӏохуэ.

Нтӏэ, мис а еджапӏэм уеджэну, щӏэныгъэ зэбгъэгъуэтыну илъэс бжыгъэ тебгъэкӏуэдам сыт нэхъ гукъинэж пщыхъуар? Япэ дыдэрауэ, езы университетым сыщыӏуплъам ӏейуэ гъуэзэджу, ину, телъыджу къысщыхъуауэ щыта. Ар къыщыслъэгъуам занщӏэу къызгурыӏуащ сызэрыщымыуар. Абы къиху, абы нэмыщӏ ди дезыгъаджэ профессурэр, а псори апхуэдизкӏэ цӏыху ӏущ, Цӏыху гъуэзэджу къыщӏэкӏахэти, ахьэми куэдым драгъэса, куэд дагъэлъэгъуа. Псом нэхъ нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэну си нэгум къинар япэ дыдэу роддом дыщыкӏуара. Роддом тлъэгъуа дунейм къытехьэ сабий цӏыкӏухэм ӏейуэ си нэгум къыщӏэна, абы къиху акушерствэ-гинекологиер къыхэсха. Абы иужь роддоми куэдрэ сыщыӏащ, сабий цӏыкӏухэр дунейм къызэрытехьэри, къызэрытехьэм нэмыщӏ ди жагъуэ зэрыхъунщи, патологие куэди яӏэу дунейм къытохьэ. Абы тӏэкӏу си гур нэхъ зэщигъэуа, абы иужь гинекологием къэзгъэзэжри, гинекологие къыхэсхауэ, гинекологием селӏыщӏауэ сызэрылэжьэну къызгурыӏуа. Псом нэхъ нэхъ ӏейуэ сигу ирихьар операционнэрат. Абы Передреевэ Маринэ Ивановнэ жери мис ауэдэу зы врач къысхуэза, заведующая гинекологическим отделением. Абы гъэщӏэгъуэн куэд сигъэлъэгъуа, гъэщӏэгъуэн куэдым дригъэса, сытым дей операционнэм дишу, технологие щӏэхэм дыхуигъасэу, дигъэлъагъуу. Абы иужь къызгурыӏуа къыхэсхамкӏэ сызэрыщымыуари, си гъащӏэ псомкӏи сызэрилэжьэфынур а ӏэщӏагъэм. Еджапӏэ къэзуха, къэзуха иужь сыкъэмыувыӏуэу абы иужь ординатурэри пысщэри, илъэситӏкӏэ седжэжа, си акушерство гинекологием пыщӏауэ. Абы иужь Къэбэрдейм къэзгъэзэжащ, илъэскӏэ Къармэхьэблэ къыспэплъу, ауэдэу сыкъэкӏуэжауэ щыта, дохутыру сагъэлэжьэну хуейуэ, именно абы я больницэм сыщыӏэну хуейуэ. Сэ езыр Саратов нэужьым, Урысей нэужьым ӏеищу сыхуейтэкъым абы сыкӏуэну, ауэ Цӏыхур къэзгъэгугъати, лэжьапӏэ нэхъ гъэщӏэгъуэн къэзгъуэтмэ, абыхэм и тӏэкӏу сэбэп сахуэхъуауэ, сэри си ӏэнатӏэм сыӏуувэжын сжысӏэри, апхуэдэу сэ а лъэныкъуэмкӏэ сыунэтӏауэ щыта. Ауэрэ сылажьэурэ программэ Земский доктор жыхуиӏэр къыкъуэкӏщ абыжми, абы илъэситхукӏэ контрактыр подписать сщӏыри, уже а илъэситхум кърикӏуэу садэлэжьа, Къармэхьэблэ сыщылэжьа нтӏэ. Абы иужькӏэ сылажьэурэ сылажьэурэ унагъуэ сихьа, сабиитӏ згъуэтыжа, абдей контрактри щиуха. Къармэхьэблэ нэужьым гупсысэм схидза, сыт акӏэ сщӏэн, дауэ сыхъун щыжысӏэм, Подмосковье къысхуращӏыкӏа, къыддеджа щӏалэ цӏыкӏум моуэдэу лэжьапӏэфӏ щыӏэщи, укъэкӏуэфынумэ, кхъа къакӏуэ, зыӏэщӏомыгъэкӏ, жери. Ауэ псоми зэрытщӏэщи, уэ адыгэ нысэу, унагъуэ ухэсу, сабий уиӏэу, абы уаутӏыпщын щхьа, пщӏэн хуейр сщӏэм. Ауэ ауэдизкӏэ сыхуейт, ауэдизкӏэ си желаниер инти, ину берычэт бесын, япэ дыдэу си анэм къыздиӏыгъа, сытригъэгушхуащ, абы нэмыщӏ си щхьэгъусэ, упсэу, абы нэмыщӏ сызыхыхьа унагъуэр си гуащэми къыздиӏыгъащ. Жысӏэну сызыхуейращи, къыбдэзыӏыгъын уимыӏэмэ, узыгъэгушхуэн уимыӏэмэ гугъущ ауэдэхэм утегушхуэну, ауэ сэ сехъулӏауэ собж абы теухуауэ. Нтӏэ, Мэзкуу илъэс дапщэкӏэ ущылэжьа?
Мэзкуу, Подмосковье илъэситӏкӏэ сыщылэжьащ. Абы сыщылэжьа иужь акӏэ сызэрыкӏуэн хуейр къызгурыӏуэт, акӏэ зызэрызужьын хуейр къызгурыӏуэти, Москвакӏэ сунэтӏа. Илъэс еплӏанэ мэхъу Москва сызэрыщыӏэрэ. Къармэхьэбли ину берычэт бесын къызата опытымкӏэ, сагъэщӏамкӏэ, сагъэлъэгъуамкӏэ, Подмосковье ар дыдэра. Ауэ Москва хуэдэу нэхъ сигу ирихьарэ, нэхъ ӏэщӏагъэ щӏэныгъэ нэхъыбэ щызгъуэта местэр сэ иджыри срихьэлӏакъым. Уи кӏуэтэныгъэм теухуауэ, уи зыужьыныгъэм теухуауэ. Икъукӏэ город, городыфӏщ. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, иджыпстуи, иужьрей зэманым уэ мыдей Къэбэрдей-Балъкъэрми, Мэзкууи лэжьыгъэр здэпхьу си гугъэщ, зэманымкӏэрэ зыгуэр узыблэпкъуэкӏыурэ. Москва сыщыӏуурэ си ӏэщӏагъэ хэзгъэхъуа, щӏэныгъэ куэд зэзгъэгъуэта жысӏэри, сыкъэкӏуэжыну мурад сщӏащ. Мурад сщӏа иужь, Москвам си пациентхэр куэд хъуати, ди руководствэм къэкӏуэж, укъэмыкӏуэжу хъунукъым жаӏэу къыщылъаӏуэм щыгъуэ, аргуэру адыгэ нысэм и историем дгъэзэжынщи, зэрыунагъуу лъэӏу яхуэсщӏа хъуну щытмэ, сывутӏыпщмэ, Мазэм и кӏэм а махуипщӏыр Москва езывгъэт жысӏэри, къыздэфӏыгъмэ. Дыдоӏыгъ, ауэдизым кӏуэцӏэркӏэ ауэдизу зэбгъэгъуэтауэ дымыутӏыпщэу укъэдгъэнэнукъым щыжаӏэм, иджы мазэ къэс, мазэм и кӏэм а махуипщӏыр абыхэм ещӏылӏауэ солажьэ. Сыкъэкӏуэжа иужь. Налшык дей уже сыщолажьэ. Аннэ дэрэ илъэс хъуауэ дыздолажьэ. И цӏыху бгъэдыхьэкӏэ, губзыгъагъэ, и щытыкӏэ ӏейуэ я гум дыхьа хуэдэщ зэ къэкӏуарэ цӏыкӏум дей еплъыкӏэкӏэ, и къызэригъэгурыӏуэгъуэкӏэ ӏейуэ ягурихьа хуэдэщ. Къытедгъэзэж хъуну пӏэрэ, укъэдгъуэтыну пӏэрэ мыхуэдэ зэманым, зэману тхуиӏэну пӏэрэ жаӏэу, фӏы ӏейуэ я гум дыхьу, и губзыгъагъэ, и акъыл ябгъэделъхьэфу апхуэдэу щытщ мы Аннэ. ӏейуэ цӏыху хъарзынэ цӏыкӏуу. Ар дауэ кӏэлъыта къыщӏэкӏынщ щӏэныгъэ бгъэдэлъым? Щӏэныгъэ бгъэдэлъым, илъэс бжыгъэ и лэжьыгъэмкӏэ, Удэлэжьэну тыншщ, губзыгъэ цӏыкӏу сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи и ӏуэхум бгъэдохьэ. Е чэнджэщ ептрэ, е уэ чэнджэщ къыуиту, апхуэдэу къэхъурэ? Къохъу, ӏэджэ, къохъу, сэ къапщтэу щытмэ, перинатальный центр жыхуиӏэ ди къалэм дэтым, илъэс щэщӏрэ щыкӏэ сыщылэжьащ, сэри чэнджэщ гуэр естыфу щытщ, Езыри а къалэшхуэм зэрыщылэжьам дежым де иджырикӏи мэлажьэр икӏи абыкӏи и щӏэ сытхэмкӏэ сфӏэхьэлэмэту соплъ, сыкӏэлъоплъри. Дызэгуроӏуэ хъарзынэ ӏейуэ мэлажьэ цӏыхухэм ягу дыхьу, апхуэдэу дыздолажьэ.
Ди сымаджэм яузри, зыгъэгугъэ щхьэхуэри зэщхь къыщӏэкӏынкъым. Мис а псом щыгъуазэ ухъун щхьэкӏэ, уи щӏэныгъэ хэбгъэхъуэну сыт хуэдэ ӏэмалхэр уиӏэ? Сыт хуэдэ цӏыху къыпхуэмыкӏуэми, сыт хуэдэ сымаджэ къыпхуэмыкӏуэми, япэ дыдэрауэ, сымаджэм нэмыщӏ ар цӏыхущ, сыт хуэдэ цӏыхуми. Зэщхьэми, бгъэдыхьэкӏэ зырыз иӏэщ. Узэрыврачым нэмыщӏ психологышхуэу щытын хуей. Цӏыхубзым елэжь дохутырхьэр ахьэр нэхъ глубокэу психологыу щытын хуей, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхубзыр мэукӏытэ, псори къыбжиӏыф, мис ар къебгъэӏуэтэфу, ар къыкӏуэцӏыпхыфу ущытын хуей цӏыхубзыр къыщыпхуэкӏуам дей. Акӏэ псори зэщхьми, дауикӏ щхьэж езым и узыгъэм, и узыфэм елъытауэ хущхъуэ иӏэщ, а хущхъуэм хэпщӏыкӏыу щытын хуей. Жысӏэну сызыхуейращи, уи щӏэныгъэр на профессиональном уровне пщӏэуэ Ар достаточнэӏым. Цӏыхур зэрыщытри зиӏысри къыбгурыӏуэу щытын хуей. Ар псори къыбгурыӏуэн щхьэ, а псом ухуэкӏуэн щхьэ, дауикӏ, куэд бгъэхъужауэ, цӏыху куэдым ухуэзауэ, убгъэдыхьауэ, убгъэдэкӏауэ щытын хуей. Зэу къапщӏэӏым ар. Ар илъэс ӏэджи токӏуадэ абы, къару ӏэджи токӏуадэ абы. Зэманым зэрызихъуэжым ещхьу, узыфэми зехъуэж. Аращи, щӏэуэ къежьэхьэр зэбгъэщӏэн хуей, щӏэуэ къежьэхьэм урилэжьэфу.

Хьэуэ, араӏым ар зэрыщытыр. Ар зэлъытар географическэ положениера къыщӏэкӏын, ауэду собж сэ. Япэм тӏэкӏу нэгъуэщӏу къысщыхъущта. Москва зэрыкъалэшхуэм щхьа, абы япэ дыдэу а щӏэ къежьахьэр къокӏуалӏэ. Абы иужь адрей регионхэм йокӏуалӏэ, республикэхэм йокӏуалӏэ. Аращи, япэ дыдэу сыт къэпщӏэну ущыхуейми, абыкӏэ бгъунэтӏын хуей. Къалэшхуэм нэмыщӏ хамэ къэрал щыӏэщ иджыри. Абы бзэр пщӏэуэ щытмэ, а хамэ къэралхэм нэхъ псынщӏэжу къокӏуэ ар. Аращи, сэ иджыстукӏэ схуэгъэкъарури схузэфӏэкӏри Мэзкуущи абы сокӏуэ. Мэзкуу къыщыпщӏар мыбдеж къыщыбгъэсэбэпыну ӏэмал уиӏэ? Абдей зэрыщытри, дохутыр клиникэм къыщыкӏуам дей лэжьыгъэр кӏуэтэн щхьа, дохутыр къэс ирагъаджэ. И ныкъуэм дей хуэмейуэ ирагъаджэ нэгъунэ къытхэтщ. Лэжьыгъэр кӏуэтэн щхьэ, хащӏыкӏын щхьэ, къыкӏэрымыхун щхьэ. Сыт, сыту жыпӏэу щытмэ, уэ къэпщӏа опытыр, мыдрейм къищӏа опытыр, мобы къищӏа опытыр консилиумщ абы зэреджэр. Псори зыхуосыжри, топсэлъыхь. Абы и нэхъ, нэхъыфӏ хущхъуэгъуэр къагъуэт. Ауэрэ, ауэрэ ауэду коллегиальну Ахэр ущытепсэлъыхьым де уэри уи щхьэм къонэ. Аращи, зэпымычу ущыгъуазэщ щӏэуэ къежьахьэм, и хущхъуэгъуэм, зихъуэжахьэм. Иджысту сыздэщыӏэ клиникэм нэхъ щӏэуэ къежьа техникэри, нэхъ щӏэуэ къежьа аппаратурэри псори яӏэщ. Ину берычэт бесын я нэхъыщхьэми, я клиникэр зыухуами, улэжьэн щхьа зыри препятствие щыӏэкъым. Хущхъуэм теухуауэ щӏэхьэри псори ари цӏыхум яжыбоӏэ. Иджысту интернет куэду щыӏэщ. Аращи, а интернетымкӏэ къагъуэтыф а хущхъуэгъуэри, ящӏэмэ, яжепӏыфмэ. Аращи, сэ къэсщӏа знаниер зэрыщыту сыздэкӏуэу хъуам садогуашэ, сэ ара си лэжьыгъэр.
Разумовскэм и цӏэкӏэ щыӏэ Саратов дэт къэрал университетым и ординатурэр къыщиухыжам и мызакъуэу, Миланэ а еджапӏэм и военно-медицинскэ кафедрэми щеджащ. Лейтенант медицинского запаса цӏэр иӏэу къиухащ.

экологием пащӏэ, дуней тетыкӏэм пащӏэ, цӏыхубзхэр япэм ещхьу нэхъ зытету ахуэду щыткъым. Европэм къикӏа гурыӏуэгъуэхэр демократие мис ахэр нэхъ къэкӏуащи, цӏыхубзхэри тӏэкӏу нэхъ свободнэ хъуа, тӏэкӏу нэхъ я гупсысэкӏэкӏи, я дуней тетыкӏэкӏи нэхъ зихъуэжа. Аращи, ухуей-ухуэмейми къэкӏуэнущ ар икӏи къыхыхьэнущ. Чэнджэщу естыну сызыхуейр я узыншагъэм нэхъ кӏэлъыплъу, Нэхъ жьыу щӏадзэху нэхъыфӏщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, экологием теухуауэ, къэхъукъащӏэм теухуауэ иджысту цӏыхубзхэр я диагнозхэр хэкӏуэтауэ, сэбэп уахуэхъунуми гугъусыгъу хъуауэ апхуэдэу къыпхуокӏуэ. Мис ар къэмыхъун щхьа, зыгуэрым игъэгуауэщхьэуэ зэрыщӏидзу, занщӏэу дохутырым де укӏуэн хуейщ, зыкӏэлъыбгъэплъын хуейщ. Абы нэмыщӏ нэхъ ныбжь зиӏэ цӏыхубзхэм степсэлъыхьынщи, ахэм я репродуктивная функция ягъэзэщӏа иужькӏэ ди гуауэ зэрыхъунщи, цӏыхубз дохутырыр укӏуэжкъым, зыкӏэлъагъэплъыжкъым, сэ сщӏэнур сщӏащ, жари мэтӏысыж. Ахуэду хъунукъым. А ныбжьым нэхъ шынагъуэу щыӏэ уз ӏей Предраковые и раковые состояния жыхуиӏэр нэхъ щыдрохьэлӏэ. Аращи, абы зыщытхъумэн щхьа, зыкӏэлъыбгъэплъын хуейщ. Псалъэм папщӏэ, мис а нэхъ зи ныбжь хэкӏуэтахэр жыпӏа? Сыт хуэдэ зэманым къриубыду, дапщэ илъэсым къриубыду кӏуэн хуей ахэр дохутырым деж? Зыми уимыгъэгуауэщхьэу ущытмэ, илъэсым зэ укӏуэмэ, урикъунущ, нтӏэ. Ауэ зыгуэр къагъуэта, зыгуэр къоузрэ, апхуэдэм дей нэхъ куу зыкӏэлъыбгъэплъын хуей. Итӏанэ иужькӏэ пхуэмыгъэхъужыну хьэмэрэ уз хьэлъэу къыщӏэмыкӏыжын щхьэкӏэ. Псалъэм папщӏэ, сабий лажьэ иӏэу дунейм къытехьэнри къытемыхьэнри ар дызэрыщыгъуазэщи куэду жьыу къыпхуощӏэ иджыпсту. Апхуэдэу лажьэ зиӏэ сабийхэр нэхъ мащӏэ хъун щхьэкӏэ. Мис абы сыт хуэдэ хэкӏыпӏэ иӏэ? Лажьэ зиӏэ сабийхэр нэхъ мащӏэ хъун щхьэкӏэ аргуэру араӏэ, ранняя диагностика жери щыӏэщ, профилактика патологий беременности плода жыхуиӏэр щыӏэщ. Мис ахэр проходить пщӏымэ, ранняя диагностика блумыгъэхуу УЗИщ иджысту нэхъ зэреплъри, УЗИм еплъу специалист Гъуэзэджэхэри диӏэщ, мис ахэр зыкӏэлъыбгъэплъу щытмэ, нэхъ жьыу пхуэщӏэнущ, щыпхъумэфынущ дунейм къытехьэну сабийхэр, мис ауэдэ шынагъуэ диагнозхэм, шынагъуэ патологиехэм. Жьыуэ жыхуэпӏэр псалъэм папщӏэ мазэ дапщэм къыщыщӏэдзауэ. Итӏанэ цӏыхубзхэр учет сыт хуэдэ мазэра нэхъ щыувын хуейр? Дохутырым деж уэндэгъу хъуа иужь. Уэндэгъу хъуа иужькӏэ цӏыхубзыр тхьэмахуийм къыщыщӏэдзауэ абы фӏэмыкӏыу учет увын хуей. Адэкӏэ тхьэмахуэ пщыкӏуз жыхуиӏэм япэ пренатальнэ диагностикэр ящӏ, мис ар ӏэмал имыӏэу проходить пщӏын хуей. Абы и пэ къихуэу учет уувауэ, учет уувам къыщыщӏэдзауэ до одиннадцати недель, абдей и куми зы УЗИ фӏыу экспертнэу ебгъэщӏын хуей, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ фӏыу хэзыщӏыкӏ УЗИ диагностхьэм Ауэдэ срок цӏыкӏунитӏэми ялъагъу, лажьэ иӏынкӏэрэ имыӏынкӏэрэ ялъагъури нэхъ куу кӏэлъоплъ. Аращи, япэ махуэхэм щӏэбдзэн хуей. Нэхъ жьыу щӏэбдзэху, узкӏэлъыплъын нэхъ жьыу диагностикэ щӏэбдзэху, отдаленный патологический процесс щыхъума хъунущ. Иджыпсту дызытепсэлъыхьа ныкъусаныгъэ цӏыхур ӏуэхугъуэ щхьэхуэхэмрэ я бжыгъэр иужьрей илъэсхэм хэхъуэу, хэщӏу къыпщыхъурэ, куэд хъууэ къэплъытэрэ? республикэм тепщӏыхьмэ. Си гуауэ зэрыхъунщи, хэхъуауэ сщохъу. Сэ хэхъуауэ сыкӏэлъоплъ. Япэм сэ дыщеджа зэманхэр къэсщтэнщи, абы щыгъуэм нэхъ мащӏэт сымаджэр. Сыт хуэдэ сымаджэщ уемыкӏуалӏэми, сымаджэр куэду къыпщохъу, ауэ статистикэ щыӏэщ. А статистикэм теухуауэ илъэс къэс щӏэуэ къабжыж, даудизкӏэ хэхъуами, даудизкӏэ хэщӏами. Диагностикэм теухуауэ фӏыуэ нэхъ ипэ дыкӏуэта, фӏыуэ нэхъ ипэ дищащ. Ауэ сымаджэр куэдщ. Зэрыхъукӏэ зэпэщӏэтын яужь дитщ.
Еджапӏэм уагъащӏэмэ, япэу щылажьэ ӏуэхущӏапӏэм уэ езыр дохутыру ущыбгъэдыхьэмрэ, куэд мыхьэнэ иӏэ къыщӏэкӏынщ абдеж узыхуэзэну уи лэжьэгъухэм, япэу узыхуэзэну сымаджэхэм, узрихьэлӏэну щытыкӏэхэм. Мис абы нэхъ уигу къинэжауэ сыт хэтыр?
Япэ дыдэу Къармэхьэблэ сыкъыщыкӏуам щыгъуэ псори нэгъуэщӏт. Псори нэгъуэщӏт. Пэжу жысӏэнщи, дауэ сыщылэжьэну, дауэ сыхъуну жысӏэу дыгупсысэ сиӏа. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, оснащениекӏэ нэгъуэщӏт, аппаратурэкӏэ нэгъуэщӏт. Диагностикэ пщӏыну сытынуми къэбгъэсэбэп ӏэмэпсымэхьэри псори нэгъуэщӏт. Ауэ езы больницэм зэрыхулъэкӏкӏэ регионым елъытауэ яӏэн хуейуэ хъуар яӏэт. Сэ езым, сэ езым сфӏэмащӏурат. Арати, зэрыхъукӏэ, сэ си а Саратов къисша, сызрагъэса псори ди къыщызгъэсэбэпа, яхэслъхьэну яужь сита. Нэхъ сигу къинэжар си япэ дыдэ дежурствэра. Абы, узэрыврач-гинекологым нэмыщӏкӏэ, иджыри врач скорой помощи улажьэт. Сыт щхьа жыпӏэмэ, къуажэхэм дохутыр мащӏэти, дэ тхуэдэ дохутыр къэкӏуахэми нэхъ дохутыру хъуам зэхуэдэу гуэшауэ фельдшерхэм ягъусэу дыдежурнэт. Япэ дыдэ дежурствэм апхуэдэу Гъуэгум тету цӏыхухъу гуэр инсульт хъуауэ щыта. Уэ гинекологу инсультнэ больной къыпхуашэну ар гузэвэгъуэ ӏейщ, телъыджэ ӏейщ, ари университетыр къэбуха къудейуэ. Ауэ Алыхьым и шыкуркӏэ сэбэпи дыхуэхъуащ, къедгъэла, гузэвэгъуэм уимыгъэщӏэн щыӏэ жыхуиӏэра, псори къыбощӏэж. А жэщым си гъусащ сэ Мадинэ жари фельдшер. Тхьэмадокъуэ Мадинэ. Икъукӏэ фельдшер цӏыхубз фӏыуэ хэзыщӏыкӏ цӏыхубз ину берчэт бесын жызоӏэ Мадинэ иджыри къыздэсым. Абы щыгъуэм абы ди гъусэу щӏэздзэри адэкӏэ зэи дызэкӏэрымыхуу дыздэлэжьауэ щыта скорэм. Мадини куэд къызигъэщӏащ. Сэрат врачыр, а Мадинэ фельдшерт, ауэ скорой помощым теухуауэ Мадинэ куэд къызигъэщӏа, мис а жэщыр сигу къинэжа. Абы нэмыщӏ иджыри зы жэш ауэдэу скорэм щыӏэу сигу къинэжа, ӏей дыдэу цӏыхубзыр къаша, лъэрымыхь цӏыхубз. Дакъикъэ пщыкӏутху тӏощӏкӏэ зэфӏэкӏын хуейуэ къаша. Къашар машинэм ибгъэтӏысхьэрэ районэ роддом пшэмэ, успеть хъунутэкъым. Адэкӏэ Налшык къэпшэнущи, арат мыхъуххэнур. Ауэдэу ситуацие сихуэри етӏуанэ мазэ хъурат зэрылажьэри, дэтшейри женскэ консультацэм щызгъэлъхуауэ щыта. Мис ар япэу цӏыхубзыр щызгъэлъхуара? Иджыри къыздэсым Алыхьталэм фӏыщӏэшхуэ хузощӏ. Псори фӏы дыдэу тэмэму зэфӏэкӏа хъыджэбз цӏыкӏу дунейм къытехьати, си анэм и цӏэкӏэ Маринэ фӏащыжауэ щыта. Апхуэдэ ехъулӏэныгъэхэр щиӏэм де лэжьыгъэм нэхъ уи лъэ щӏэкӏыу убгъэдыхьэ къыщӏэкӏынщ.
Дауикӏ, уегъэлъатэ абы. Абы уегъэлъатэ. А ехъулӏэныгъэхэм, а щӏэуэ къапщӏэхэм дауикӏ уи лъэр жан ещӏ, уи къарур нэхъыбэ ещӏ, нэхъ нэхъ тегушхуэныгъэ уиӏэу къару къует лэжьыгъэм убгъэдыхьэну. Дохутыр ӏэщӏагъэ хэпхыну гугъущ. Уи гъащӏэр ухыху уеджэнущ, улэжьэху уеджэн хуейщ, щӏэуэ къа къыхыхьэхуам ущыгъуазэу щытын хуейщ. Нобэкӏэ мис а щӏэуэ къэпщӏахэм ущыхущӏегъуэжа е мы лэжьыгъэр щхьэ къыхэсхат ущегупсыса къэхъуа? Мадинэ пэжу бжесӏэнщи, зэи ауэдэ вопрос си щхьэм илъаӏым, илъынуи Алыхьым къримылъхьэ. Ауэ хъуапсэ, нэр мэхъуапсэ зэрыжаӏэу пэжыр аращи, сытым деяра жысӏэр? Мы лэжьыгъэм нэмыщӏ хэти торт ещӏ, хэти визаж ещӏ, хэти нэгъуэщӏ зыгуэркӏэ заниматься ещӏ. Аращи, псоми зы нэхъ, ну, абы уи лэжьыгъэ япэ итым нэмыщӏ нэгъуэщӏ зыгуэр ӏэщӏагъи пфӏэгъэщӏэгъуэну, ар къэпщӏэну ухуейуэ ущытщ. Сэ апхуэдэу тӏу декрет сыщыкӏуам щыгъуэ, си щхьэ щхьэ зэзгъэщӏэнщ жысӏэри, косметологием сещӏылӏауэ курс ӏэджи проходить сщӏауэ щыта. Ауэрэ, ауэрэ си щхьэм солэжь, си щхьэ щхьэ къэсщӏэн жысӏэурэ, сыдихьэхщ абы жыми, нэхъ куууэ седжэн щӏэздза. Абы кърикӏуэу иджысту Москва сыздэщыӏэ клиникэм Гинекологием щынэмыщӏа косметологиекӏи заниматься щызощӏ. Абы а клиникэм аппаратури, техникэхьэри, псори зэрыщыту яӏэщ. Япэ дыдэу абы собеседование щысщӏам щыгъуэ, гинекологие зэрыпщӏэр къыдгурыӏуащ, гинекологиемкӏэ узэрылэжьэфынур долъагъу. Ауэ абы нэмыщӏ сыт пхуэщӏэ? жари къызэупщӏа. Жысӏэн, жызмыӏэн, жысӏурэ, зисхухьурэ. Сыт щӏыжызмыӏэн? Жысӏэри, яхуэсӏуэта, декрет сыщыӏэху моду-моду сщӏа, абы нэ, абы иужь ди благъэ, ди ӏыхьлы, си цӏыхугъэхэм дей практикэ щезгъэкӏуэкӏыжа, сыт щыжысӏэм, яфӏэгъэщӏэгъуэн хъуа. Накӏуи-тӏэ дызэгъэплъ, жари, езы дыдэхэр пациенту къэгъуэлъурэ, сызрагъэлэжьа зэрыпщӏым. Зэрыхъум жари, ягу срихьри, косметологи выводить удмыщӏу хъунукъым жари, япэми ӏейуэ зисхухьа, дауэ, косметологие клиникэ серьезнэм сыщылажьэу, сэ гинекологиещ си гъащӏэ псом сызэрылэжьар, жысӏэурэ япэщӏыкӏэ сыкъикӏуэта тӏэкӏу. Итӏанэ зы схуатхым, зы къысхуратхэм, иӏэ иӏэ жаӏэурэ мис апхуэдурэ апхуэдурэ хуэм цӏыкӏуурэ страгъэгушхуэщ абы жыми, нтӏэ, сигу ирихьри, Тӏури здызохь иджы, нтӏэ. Нэхъыбэу гинекологие, ауэ сэ си дей къакӏуэ дзыхь къысхуэзыщӏ пациентхэми, абыхэми косметологиемкӏэ солэжь. Аращи, апхуэдэу здызохь, нтӏэ. Сызэхъуэпсауэ жыпӏэ хъунур мис езыра къыщӏэкӏын сщӏэкъым, ауэ гинекологиер хьэуэ зыми пэсщӏыну. Нобэкӏэ ӏэщӏагъэм къыхэзыхыну ныбжьыщӏэхэм Медицинэм зи гъащӏэр пызыщӏэну хуейхэм сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэбгъэзэн? Иджыпсту щыӏэ щӏалэгъуалэм яжесӏэну сызыхуейращи, врачевание къыхэфхауэ щытмэ, фи гур хуэпабгъэу, фи гур утӏыпщауэ, гурэ-псэкӏэ абы фыхуеджэн хуей фетауэ, фыщӏемыгъуэжу, фыкъимыкӏуэту. Къыхэфха лэжьыгъэм фи къаруи, фи щхьи, фи гуи, фи пси фетауэ фыщытын хуей. Къапщтэу щытым сыт хуэдэ лэжьыгъэми убгъэдэтын хуей, зыгуэр ухъуну ухуеймэ, нэхъыбэ къэпщӏэну ухуеймэ, нэхъ куу щыгъуазэ зыпщӏыну ухуеймэ, ауэду фӏэкӏа ухэзэгъэнукъым а щӏэныгъэм. Сыкъэкӏуэнщи, сыщысын. Тӏэкӏу си пациентхэм сеплъын, хьэмрэ си лэжьыгъэр сщӏэнщи сыкӏуэжын жыпӏэкӏэ хъунукъымэ. А лэжьыгъэр и нэхъыбэм унэми здыбохь, гупсысэкӏи уи гъащӏэм хэтщ, зыщӏыпӏэ ущыӏэу къыбощӏэжри Гупсысэм ухохьэри. Мы сымаджэм мыр мора жыпӏэу угупсысу ущысщ. Абы абыкӏэ жысӏэну сызыхуейр 80 процентов уи гъащӏэм еубыд а лэжьыгъэм. Зэриубыдыр дауэду, къыптехьэлъуӏымэ, уфӏэфӏу, уфӏэпабгъу, уи гур хуэпабгъу, угуфӏу, мис апхуэдэу зэ лэжьапӏэм сыкӏуар жыпӏэу мис ауэду уокӏуэ. Ар ауэду хъун щхьа лэжьыгъэм фӏыуэ хэпщӏыкӏыу щытын хуей. Цӏыхум уадэлэжьэфу щытын хуей. Ауэдэ лъагапӏэм уже ущынэсам де, къыбгурыӏуэрэ ар? Абы и пэ къихыу, гугъуехь ӏэджэми ублокӏ, ауэ абы унэса иужь, хуиту уолажьэ, уи гур зэӏухауэ зы щхьаи умышынэу. Ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, Хьэжмэтхэ Миланэ и ӏэщӏагъэм дихьэхыу, абы хуэпэжу бгъэдэт лэжьакӏуэщ. Нобэ медицинэм зи гъащӏэр езыпхыну гугъэ зыщӏа щӏалэгъуалэм